a ndụbụisi ya dịrị gị mma ndụbụisi wisdom ekele m gị e, ya dịrị gị mma ee udo dịrị gị izu ee izuchukwu ee ya dịrị gị mma chineke gọzie gị ee asị m ha etokwele unu nga ọjọọ ịhụ n'afọ a abalị ole ọ fọrọ ya agwụ ọ ga-amara unu mma hmm? ọ ga-adịrị unu mma n'ụtụtụ na eke ọ ga-adịrị unu mma na eh, ori ọ ga-adịrị unu mma na afọ ya eh, rashima eh, naka you're highly welcome hmm? yes You're highly welcome. Ya dịrị unu mma ụmụ Igbo ebe ọ bụla unu nọ udo dịrị unu ee eh, ana m ekele nze David nze ya dịrị gị mma nna oh, sorry eze David ya dịrị gị mma eh, eze eh, king king David King David udo dịrị gị my brother ee eh, udo dịrị gị ee eh, King David Ugonna ya dịrị gị mma hmm, ahụkwara m oke nwoke kara aka ee eh, Onyekachi ee ori ka Orisakwe ha nwa nwoke kara aka hmm, Onyekachi adịghị onye ka Jehova nke usuu niile nke ndị agha nna ee ahụla m nwanne anyị Jona ọ na udo dịrị gị ụmụ igbo chai ee asị agadi nwaanyị na-eji hụ ndị eji abatala m kwa wụ unu echerela ya hụ ya chefuru echefu hmm? Hmm, otu agadi nwaanyị tekpụrụ ụra n'isi ụtụtụ kpọmkwem echefuru nwanne m nwoke uche uche ya dịrị gị mma uche Chukwukere ya dịrị gị mma uche asị m chineke gọziere m gị ebe ọ bụla unu nọ asị m Onyenweanyị gbaa unu ụkwụ ọma nye unu aka nchawa unu anụna ee ya dịrị unu mma ụmụnne ụmụ igbo ebe ọbụla unu nọ unu wụda chịkị asị m unu ka onye na-eme dị mma ya gaziere ya ọ nwanne unu nwoke ọ wụ chifu eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa niile nne anyị na-akụ ya n'ihu akpụkpọ anyị na-asị ndụ mmiri ndụ azụ hmm? mkpọmkwem anyị na-achọ ka anyị na-ekwu ya n'igbo ee eh, na-asị ka anyị sụọ igbo n'ihi asụsụ anyị ndị a chọrọ izuchala ohi e, echefukwe nwanne anyị nwoke ọ dị Nelson ee eh, ana m asị gị ya dịrị gị mma nna ee eh, asị m ebe ọbụla unu nọ ya dịrị unu mma na eke na orie na afọ na nkwọ ee mmiri agaghị izogbu unu anwụ agaghị achagbu unu eh, ya dịrị gị mma nwanne m John ya dịrịcha unu mma ọwụ ya eh, Nwandụ ya dịrị gị mma asị m udo dịrị unu ebe ọbụla unu na ịhụnanya nọ na nru na afọ agwụla ọfọla nkeji ole ma ole ya anyị akwafe ya ebe ha kwa ọhụụ ana m asị udo dịrịcha unu nna ya ụmụ Chineke ee eh, asị m unu abịala unu abịala unu abịala unu abịala unu amarana na obi dị m ụtọ taa echefughị m egwu unu na ọ nwanne m nwoke chifu akwawa eziokwu mmụọ hmm? akwafu ya chifu eziokwu bụ ndụ nke ụwa niile ebe ọbụla akara eziokwu ọhụrụ anyị na-eji ekwu Eh, ikpe mara onye na-akpe ihe ikpe mara nne ya ma nna ya onye ahụ agabere mm, okechukwu echefu nkwe gị okechukwu nwanne m nwoke monday ana m asị ya dịrị gị mma nna ee eh, udo dịchara unu ụmụnne unu mba ukwu ee eh, david udo dịrị gị nwa ọma ee eh, dominicia ana m asị janet ya dịrị gị mma ọ dị richard nwa nwoke okrak ị wụ richman nna ee eh, ị wụ richman udo dịrị unu ana m asị ya dịrị unu mma ee nje onye ee nwa mezi ana m asị ya dịrị gị mma nne m kpọtara ya otu m ji kpọọ ya biko gbaghara nwanne gị ị ma onye ara sị ya jizi onye ara ya chi okwu ọzọ abara ya n'ọnụ e, ana m eji ohere a na-asị unu na-abịala unu abịala unu abịala unu abịala unu abịala e, asị onye kpọrọ oku ma adị onye zari onye ahụ adịghị ọwụ dị mkpa e, ebe unu nụrụ olu m na-agbabata ana m asị ya dịrịcha unu mma nna kingsley ogbonna udo dịrị gị nwa nwoke obi test obi test obi test watch nwa nwoke ka na ụmụ igbo igbo wụkwa nna oke mba unu ahụ naanị igiridi mba m hụwa nga ka chileke biko e, biko e, meghọta asụsụ m a nwanne m ghọta abụcha m nwa afọ igbo nwa afọ mbaise kpọmkwem nne na nna m wụcha ndị mbaise ee eh, mpaghara ezinihitte unu amara n'ebe ọwụ hmm? ọwụ ebe ahụ ebe e si mụọ m biafra biafra son ị wụ ọkpọchị nna ya ị wụ ọkpọchị nwanne m nwoke biafra son ana m asị ya dịrị gị mma nna ee biafra wụ ọ ya wụ ebe anyị nọ ọwụ ebe anyị nọ omee osita ana m asị ya dịrị gị mma udo dịrị unu ụmụnne chi m gọzichara m unu na anụ na roland kizito ana m asị udo dịrị gị Roland Kizito udo dịrị gị nwanne m Philip Chineke gọzie gị nna ee eh, unu unu agbagwojuole m na emene ya adịzi ka m ga uwe yi m na-akpatadịghị lazụ m yi eyi m oyi m ihu efe nna ee eh, ya dịrị unu mma ụmụ Igbo ee eh, a na-ayọ Chukwu ee ya dịrị gị mma nwanne asị m ebe ọ bụla unu nọ ee ya dịrịcha unu mma unu anụna ụbọchị nkwọ ụbọchị eke ụbọchị afọ ụbọchị orie ee ọ ga-adịrịcha unu mma ee abịala m ọzọ taa ọ nwanne unu nwoke chief eziokwu ndụ nke mbụ ee asị m m abara m unu n'ụda ntị ee nụ amarala na ihe mere n'ụbọchị ukwu ihe ukwu mere n'ụbọchị ukwu ee enwere ekele m chọrọ inye tutu m agawa ana m eji ohere a na-ekele onye isi agha nke ụmụ Biafra wụ maazị Nnamdi Kalụ um, ana m asị ya dịrị ya mma Mm, eso m na ndị kpọrọ ya oku oge Uche Mefor gbara alụkwaghị m o ji aka ya saa ya agbaala alụkwaghị m mee nyocha ahụ ahụ anya lee ya lee ya lee ya lee ya mm, emebigidere m otu ihe onyonyo nwee otu m ji nwee ọkpụkpọ oku ma hafụ ya gawa emesịa agakwa m ịbịa mfụcha ya di ha iji aka ya nga o rere ee onye e, gara agha ị lụchabela agha gị achịsa egbe gị chịsa mma gị laa adị m emeriele gị ee mana kelere m nwoke a wụ maazị Nnamdi Kalụ n'ụdị pụrụ iche na ụbọchị echi gara aga hmm? otu o ji bịa were nnọọ amara ya bịa gosi ma ọ bụ igbo ma ọ bụ ụmụ biafra sị na ebe oke ọkpa na ebe dimkpa nọ nga hmm? e, ebe dimkpa nọ oke ọkpa ji ebi ya ana m asị maazị nnamdi kalụ udo dịrị gị nna hmm, ana m asị gị ị wụ dike ị wụ nwa nwoke kara aka a mụsiri gị ike ee in fact ndị mụrụ gị mụchara gị akaa aka ee ana m ekele chineke n'elu isi gị n'ihi i nwere amara pụrụ iche maazị nnamdi kalụ i nwere amara pụrụ iche ihe m na-eji akpọ gị wụ olu ogbunigwe hmm? ya wụ tọnda egbe eluigwe i kwuhala tom ebe niile amawa jijiji ana m asị ya dịrị gị mma ee ahụrụ m echirile na ịchọ biafra emeene ahụ ọnụ white afụtachala gị n'agba maazị kalụ nwayọọ adịghị otu adịghị ihe anyị mere ọ karịkwara na ije naijiria ije biafra siri ike mana ana m asị chineke gbaa gị ume nna ee ana m eji ohere a na-akpọku ndị ọdịlaka bụ ụmụ igbo ndị isi ha gbagotechara ma ndị nọ n'amị ma ndị nọ na polisi ma ndị nọ na sivil difensi ka anyị ma ndị nọcha na nevi ebe ọ bụla unu nọ asị m unu were na nwa nkịta unu n'aka unu ahụ na otu a nwanne anyị nwoke a wụ maazị kalụ ji ma ikpe gbuo bịa hụ na egbu karịala ụmụ anyị ya sịkwa na adịghị onye anyị na-egbu na ọ wụ ka anyị nwee ike kpuchi n'ebe ka anyị bikone nyekwenene ha aka ị sọkwara ịhụ nwanne gị asị gị gbaa gị asị mgbọ agwụlala m egbe gị lee egbe gị mgbọ agwụla ya gị mee ka ịhụ ha anya hmm? ee mgbe m na-arụ ebe emere m onye isi ebe a na-eji eji onyonyo na-enyo ndị niile ebe ọbụla enwere ụdị ihe anyị na-enyo ị ga-eme ka ịhụ ha anya ma ọ wụchaghị ihe dị oke mkpa gị elefuru anya gị mgbe ị ga-ehụ nwanne gị wu nwa afọ igbo nwa biafra ji egbe e, nọ adịghị egbe o ji adịghị mma o ji adịghị onye o gburu ọ nọ na-aga ije na-asị ahịa chọrọ ihe achọrọ asịkwana gị gbaa nwanne ole otu i ji agba asịkwana gị gbuo ole otu i ji egbu ee ee unu ndị a wụ ndị amị e, ndị okpu akpụrụ akpụ a bikone bikone chifu ya hụ eziokwu eziokwu wụ ndụ na-arịọ unu arịrịọ bikone unu ahụ na ndị nchekwa maazị Nnamdi Kalụ chekpere echiche chefụtara anyị ana m arịọ unu arịrịọ so unu nyekwa aka anyị chọrọ enyemaka unu lekwekwe na ụmụ a niile fụkara hafụ ezinụlọ ha bịa were ndụ ha igbo je chụọ aja iji hụ na ndị ọzọ dịrị ndụ ee mgbe m kpọrọ ha kemgbe echi wụ ndị nnọchiteanya jizọs n'oge ka anyị a e, ndị ji obi ha were akọ na uche ha were mmụọ ha niile fụọ ịchụ àjà e, ịhụ na ndị igbo dịrị ndụ ịhụ na ụmụ biafra dịrị ndụ ịhụrụ asụsụ niile asụgha ahụ n'ime vidio ihe onyonyo ewefere ahụ gị ahụrụ na biafra bụ mba ukwu ee ee anyị emepe kpụwala ndị mmadụ ha aghọta na ee onye Mbaise ị wụ onye onye Mbaise nọ n'Owere Owere wụkwa ndị Mbaise ndị Mbaise wụkwa ndị Imo steeti Imo steeti wụkwa ndị Mbaise na ịhụ nwanne gị gị amara sọ otu ọ wụ otu mmadụ ị nụna otu m ji asụ Igbo m ahụ onye Anambra sị ọ wụ nwanne m otu m gị ji sụọ Igbo m ahụkwa nwanne m onye Rivers steeti m asị ọ wụkwa gị nwanne m ee biko anyị emepeele anyị wụ otu mba anyị wụ otu mkpụrụ mmadụ ihe gbagwojuru anya wụ otu asụsụ ee ee hụkwana ihe m na-ekwu okwu awụ ndị a ji egbe agawa ndị mmanwụ kwu a ji pump action wụ ndị egbe ndị polisi ndị amị ndị nevi ndị shicha n'ala igbo ndị unu wụ ndị ala igbo ndị igbo unu amara na ilee aha ha gị ahụ aha ha wụ njọkụ aha ha wụ eze aha ha wụ emeka aha ha wụ chidimma aha ha wụ chikwudị ụtọ ee ị hụkwana nwanne gị nwoke ị hụkwana nwanne gị nwoke egbune egbu egbune egbu mara na sọ onye gburu egbu ka ihe fuole bikonene bikone dịka ndị a ga-efụta ịrụ ọrụ ha unu egbukwene egbu unu egbukwene egbu o nwere ndị wụ otu mkpụrụ nwa nọ n'etiti ha e nwere ndị wụ otu mkpụrụ anya e ji ahụ ụzọ nọ n'etiti ha ọ wụ na-ana afọra ha ka a hụ na ndụ dịrị ndụ adịghị ụtọ ebe ụlọ anyị ụmụnne ndụ adịghị ụtọ onye hụ eziokwu ya kwuo ya ndụ adịghị ụtọ olee ebe anyị ga-eka anyị ga-eka ụzọ anyị ga-eka ebe ụlọ ihe ahụike anyị ga-eka na ndị rụrụ ọrụ ndị a kwụghị ụgwọ ọnwa anyị gakwana ka na e nwere ọkụ anyị gakwana ka na anyị nwere ahụike anyị gakwana ka na anyị riga nri dị mma anyị gakwana ka na anyị ṅụwa mmiri dị mma olee ka anyị ga-eka olee ka anyị ga-eka unu ahụrahụ ji ha ejila ndị pastọ niile ji gbakọ hmm? na-achụfụ mmụọ ọjọọ n'ụbọchị ọbụla n'ala Igbo a na-achụfụrụ anyị mmụọ ọjọọ mmụọ ọjọọ mmụọ ọjọọ mmụọ ọjọọ ka agagharịa were mma agagharịa na ezinụlọ gị egbuo ya ala ala gwa gị na gị gwuo ya a sị gị gwuo ya nga nke ọ nọ onye nọkwara nga a sị ihe nọ nga ahụ na ihe nọ n'ime ala nga isi ọhọ gị gwuo ya i gwuo ya wefara gị ihe pawụda agụghị ogu a gwa gị sị ụmụ ekele liere gị na ya wụgịrị otu obodo si dị otu obodo si dị ya wụ na ana m arịọ arịrịọ arị arịọsi ike unu ahụ na ndị nọ n'isi biko na ndị a niile wụ ndị ọ dị l'aka ndị a niile wụ ndị amị anyị anyị nwere ndị amị na wụ ndị amị anyị nwere ndị polis anyị nwekwere ndị nevi ndị a niile mkpụrụ ole anyị ha anyị ma sị anyị ehichaghị nne amarana m sị unu ehichaghị nne mana oke ahụ unu ha biko a sịkwana gị je gbagbuo nwanne gị lekwene anya ma mgbọ ma ọ dịghị egbe gị ahụ ọ sọkwa na ị ka sị mgbe ahụ m weyiri ya mgbọ adịkwaghị ya ọ ị sọkwa na i me ka adịghị onye hụrụ ụmụ igbo agafee hmm? bikoni bikoni bikoni ee onye isi agha nke obodo naijiria ebe ka ihe agaghị agagha hmm? ị ga n'ebe ahụ ga-ahụ na ndị ndị boko haram ewerechala ya mana a gbachiri ha nkịtị ya wụ bikoni lefekpukwanụrịrị ha anya lefekpụ na ihu anya lefekpụ na ihu anya ndị amị anyị bikoni bikonị ụmara na ndị amị anyị nwere bụ ụlọ anyị ee ndị agba ekpechara lọ okwu ha ikiri nne unu mee ka ha ile ihe onyonyo a oge anyị na ụgbọ akwụkwọ gị oge marụ gị jefa hmm? marụ gị jefụta gbuo ya bịa sị na dọwa ya ka onye ama ahụ olee ihe ji lụọla awụghị ya kwuru ya olee ihe ji na m na-agaghị ikwu ya olee ihe ji na o ji awụ nwa mpekele marụ dịka kalụ ga ikwu ya olee ihe ji na o ji awụ ya ga ịka olee otu ọ ga-eji wụrụ na ma ọ wụghị nwatakịrị onye nyere ikikere bịa ka sị ndị nche ọkaha ya na afara ukwu ọkaha ya na abia steeti ọkaha ya na ụmụahịa ya bịa wụrụ na Eastern Region network unu makwa hụ ọwụ ya wụ na ọwụ ha ga-eka ya wụ arịrịọ m na-arịọ ndị Igbo bikonị onye ọbụla na-anụ ozi a bikonị gee ntị ee ahụla m na ndị Igbo anyị wụ ndị mpompo ndị marụ wụ ndị mpompo achọrọ ka ahụ sa ha kara achọrọ ka ọ wụrụ na ha eshila ọnụ ha fụta ịhụ nke o shighị gị l'ọnụ ebe ọla esikwena gị l'ọnụ were ire gị gụọ eze gị ọnụ kporukwe n'ala ma lewe anya kporukwa n'ala ma gewe ntị kporukwe n'ala lewe otu o si aga ọwụghị na ọ ga-awụ gị ga-awụ ihe onye isi ruo mgbe ụwa agwụ biko arịrịọ ka m na-arịọ gị ee ihe m ji iwe iwe n'ebe uche mefor dị awụghị na uche mefor sị adịkwaghị onye oso onye isi ya na-awụ kama ihe o ji wute m wụ na uche mefor fụrụ jee mepee ụlọ ekwurekwu ka ya bịa lezie onye ahụ ọwụ onye onye second in commander mịarụ ndị okwu bekee oso onye kacha onye onye nhụ ahịa niile onye sotere ya ya bịa tụgharịa were onwe ya n'ala ka o jee wụrụ onye isi ike ya ka adịkwaghị onye o were aka ya nyewe onwe ya ọda ọhụ ọ fụtara ọ ya wụ ihe m ji sị uche mefor emeteha ya egwe ka anyị ga-ekwu ya ehike m biko gwa m ya na nna ee oke enyi m onye ọbụla wee na-ekwu eziokwu onye ga-egwa m ihe ọjọọ m mere ọwụ ya wụ oke enyi m nwere n'ụwa na anụ na a sị na uche mefor gbaturu sị na otu eji emewe adịkwa ya gbatuo nọkwara nga ọ nọ na-ele anya ewe onye isi ọdọ onye osote ihe onye ahụ na-arụ ọrụ ọrụ na-aga ya wụkwanụrụ onye ọdụ nwanne egwe m emeghị ihe ha ya ee kalụ ekpebi echi sị ụmụnna ike agwụla ya na-ahụ na agba otu anyị agbaghara ahụ ọnụ ọcha n'ihi ọ chụwajiele ihe biafra atala ahụhụ ohi nwụra nwoke akpagha ile ya anya ga ahụ na o nwena ahụ ọnụ ọcha ee ya sị adịkwaghị ka ya laa na eweta otu onye ọzọ bịa nọnyere ya onye ọzọ abata onye ọ maara ga-enwe ọrụ otu dị mma abata ya were onwe ya laa jee zuru ike na-ele anya na-awụghị ka ọ fụọ jee mepele huki ya egwu anyị ga-ekwe ya n'ukwu ha anyị nọ n'ụwa onye kwuo uche ya mana ị hụrụ onye ka e ga-efụnị ka abịala m bịa legharịa anya bịa hụ na ndị niile wụ ndị fụrụ ndị he na kalụ so rụkọ ọrụ gbara ọsọ ndị a niile wụcha ndị kpọgha kalụ aha ọjọọ ha bata ha bịa legharịcha anya

ee ya wụrụ na ọ wụ ihe ọbụla wụ ihe niile mere eme ka ị ga-ekwu enwere m ha ga-ehu gị eleghara anya ndị polisi anyị geene ntị ndị kọstọm anyị geene ntị ndị um, ha nwa anyị niile anyị nwere ndị ọgba mgbọ anyị niile geene ntị o nwere ihe unu ga-ahụ unu elefuru anya unu ahụ n'aka ebere gbuo ee eh? ndị ndị ọkụ isi na bịa were aka ha hiere anyị sekuriti ebe ụlọ anyị unu kwuru okwu unu nọ n'anya unu hụ mgbe a bịara bịa kpee ndị nche l'ala igbo nna akị m unu kwuru okwu ị hụ nke kalụ were gbuo asị m unu meene anya ka unu ahụghị ihe ọbụla meene ntị ka ọ dịghị ihe unu hụrụ ka ndị a nwee ike rụọ ọrụ ka ndị ka anya nkwanye ka kemgbe m kwụrụ ụwa ụwa m ịhụ dị ka ụwa m ịhụ na anyị nwere ike iwefụta ndị ụmụ okorobịa ndị ọkpacha ndụ ha n'aka obi obi akpa ha mma ha n'ogbugbu ụwa m ịhụ ndị ga-afụtanị sị agaghị gbuchi nwaanyị isi mkpe agaghị gbuchi agaghị jele nwaanyị gara ịkpa ụgụ l'ọrụ ya jee chafụ isi beri ya na ma ọ wụ gbuo ya ma ọ wụ repụọ ya biko ka anyị nyere ndị a ndị a ikikere ihe ma yikpe ọrụ ndewo na ọ ya wụ ihe m sị m gwa unu taa bikoni ụmụ igbo bikoni bikoni bikoni anyị achọkwaghịnụ ka ụdị nke e mere n'obigbo emewe ya ma ọ tụ ị wụ onye uwe ojii ị wụ onye amị ee ị nọ n'ọkwa gị gbagotere ka mụ ka ị ga-ewetara gị ojii ya ele agaghị ama otu i ji eme ya ga-ese mgbe agaghị ji gbagbuwe gawanị n'ụlọ jele ndị mmadụ hi ụra pụfawa hene mmewe ihe na akaji gbawa ihe na ọkpọ gbuwe ihe na mma gbuwe gbujasawa ihe bikoni bikoni bikoni ndị igbo ka anyị wekwenere na ndị ọzọ mara ahụ ndị boko haram enweela sekuriti hi ahịa ga-achị gị ebe ahụ ndị bi ebe ahụ ga-eme ahụ anyị na-ekwu akwa enwere ndị ka efere anyị lee mmanya ndị mmadụ ureghe kwurichaa ya dịgịrị mere ana m ejikwa ohere a na-akpọ ndị gọvanọs anyị niile ndị gọvanọ niile bikoni ndị gọvanọ bikoni bikoni bikoni bikoni ndị gọvanọ anyị ndị gọvanọ anyị ebe niile ulu nọ biko gee ntị anakwana anwụ nga ọ chọrọ ahụ ya ee eh? ya ndị Igbo sị na um, onye ji ihe nwata welie aka elu aka ṅụọ ya ya ewere ajụjụ awụrụ nwata ọ gakwa emeghe anya ruo ma aka ji ṅụọ onye a ji ihe ya aka ya lara elu nwata nwere ike adịkwaghị ma ọ mụ anya ya arahana before gị ewetu aka gị ndị gọvanọ anyị geenị ntị ee gechaanị ntị bikonị ee anyị ma hụ n'ụchụ ụgha ee chifu eziokwu wụ ndụ m ahụ n'ụchụ ụgha ada onye bịa n'afọ ụlọ ọnụ ụlọ narị ee manụ asị obodo afụrụ otu onye eze naanị na ọ wụ onye nwere mmiri na ọṅụṅụ adịghị mmadụ n'ebe ahụ Hmm? ya wụ na ya wụrụ ma ọ wụ unu naanị unu bagha ee na-egbu siren unu nwee nwee nwee ọkụ unu wụnụ kpaa gen unu aka ma Lister unu aka ya na-ekwu gbagbagbagbagbagbagbagba unu na-aṅụ ihe jụrụ oyi efu ala Ahịara junction ee gị hụ nga ahụ ụmụnna anyị akpịrị akpọcha ha nkala ha hụ ihe jụrụ oyi ha agaghị enwe mụnụ gbafere fim n'ụzọ jọkwara njọ ee gaa bịa hụ a na Achingali ga-ahụ na ụmụ anyị nti akpacha ahụ ee ha ga-enụ ụra unu ma unu gbafere fim ee unu chedekwesị ee ọwụta ụwa ọ wụ ọnwa itoolu ahụ ma e vuru onye ọbụla gị ịhụ na agbuo ya ee o shigo unu n'ọnụ fụta unu nye nkwado unu nye nkwado unu nye nkwado ndị Igbo ndị chịga achịga ndị gọvanọs anyị senetọs anyị nyenị nkwado mekwe na nna anya ka unu ahụ ha ahụ eleghị mekwe na na anya ka unu ahụhụ ahụ emeghị na inyere nne Kalụ aka nwoke atala ahụhụ e, nyekwenerenị ya aka ọ wụ arịrịọ m na-arị unu ndị Igbo bikonị ndị niile mehiere ndị niile mehiere biko gbagharanị ikpere m nọ n'ala bikonị gbagharanị gbagharanị gbagharanị ndị niile mehiere gbagharanị ndị niile Kalụ mehiere gbagharanị okwu ọbụla o kwuru gbaghara ya nị nwa anaghị eji anya ọma achọ ihe gburu nne ya biko gbagharanị gbagharanị ana m arị unu arịrịọ gbagharanị unu ahụrụ ụmụ okorobịa anyị ndị a fụtaranị ndị a bịbe ịchọ otu a ga-esi mee na ihe dịrị anyị bikonị bikonị bikonị ana m asị unu ana m asị unu biko ana m arị unu arịrịọ ihe m na-arị unu sị unu leenị ụmụ okorobịa kwụ ohi n'ukwu anyị amara na na unu chọrọ akpa unu mana unu achọọla ya unu shikwe na local government chairman unu aba as gọvanọ unu shikwe na gọvanọ ee eh, unu na-achịcha afọ asatọ unu awụgoro chọwakwa senetọ hmm, or house of rep eh, unu sikwa ebe ahụ unu na-evu ikpeghe local government chairman unu nọrọ unu esikwu ya na-evukwa ikpeghe na gọvanọ unu nọrọ unu esikwu ya na-evu ikpeghe ebe unu chịghagbuo unu sikwa ebe ahụ na-alọghachikwa na gọvanọ ụmụnna anyị mgbe ahụ nwa ọ gakwa ịmụ anya unu ewetu aka unu ya wụ arịrịọ m na-arịọ unu biko ni biko ni biko ni eji m aha chineke nke usuu niile nke ndị agha na-arịọ unu arịrịọ a n'ihi o doro m anya na ozugbo unu ee ọ wụrụgodi unu anaghị aga ụka ọ wụrụgodi unu na anaghị aga ụka ee unu ma unu anaghị aga ụka unu wụcha ndị chọọchị hmm? were kwere na baịbụl ka ahụ unu gụrụ mgbe ahụ unu na-amaghị ebele wụrụ ndị e ji siren na-agawa wee wee wee wee wee ma were ya mara akpụ na mara na a sị nwanne wu nwanne wuchi anaghị arị ala ọnụ mara na a sị ụmụnne wuchi anaghị arị ala ọnụ mara na a sị hụ ebere nwanne unu yụọ ya meke unu n'obi ọ wụ arịrịọ m na-arịọ ndị gọvanọ anyị ee o sigo unu n'ọnụ fụta ee ọ dị mma ọ dị mma otu akwa na anyị nwere n'onye a wụ nwa okorobịa a wụ nwa nwoke a mụsiri ike wụ kalu onye a chineke esi n'aka ya na-eyi e, e, egwu biko nene nyekwana ya na nkwado nye ya na nkwado nye ya na nkwado otu ụka si ebe ka anyị fụta ọ wụ otu m na-eji aka akị m na nna ya ee ọ dịkwa anyị nwe otu ụka akwanye anyị nwee n'otu ka ke ụwa niile ụmụ igbo ebe niile anọghị ha arụ ụmụ biafra niile na-asị chileke adịghị ọkụ anyị nwere adịghị mmiri anyị ndị anyị kpaghị ahụ anyị fụta biko ana m ejikwa ohere a na-arịọkwa ndị nze na ndị chiefs na ndị eze niile nwere n'ala igbo ebe niile unu nọ n'ihi ama m sị ma amaghị ọ wụ ihe mkpekwuwe ndị igbo ama m sị ọ wụ naanị ndị igbo ndị nwe biafra pọtụ ihe mkpa akpọgha ndị igbo aha wụ ndị igbo anyị na-awụkarị ndị na-anọ n'isi nga a na-ekwu ya ọtụtụ n'ime ha na-emechi ọnụ ọtụtụ n'ime ha wee nye ha otu akpa ikpeghe ha baara m ụlọ ha jee zụrụ otu nnama enye abịaliwere ihe ya nọ n'amaghị ha egbuo ya ha kpọọ ndị mara ụma gbuo ha ihe nye ohe ọbara ya ụmụ were ọbara ha enyekpọ ha eh, eh, isi ya ma ọ wụ ọrịa ya eh, ụmụ were ji eriri ha evuru ikpeghe ahụ jee rie mgbe ahụ ha emechi ha ekwuru nyogawa arịrịọ a m na-arịọ unu biko ni biko ni biko ni ndị nze ndị eze ndị chifu ebe ọbụla unu nọ na ndị community leaders ebe ọbụla unu nọ ịhụnaka kalu wetere unu nyekwena ya na nkwado

ọkwa gbuo lekwekwu ya anị ndị adịghị ma bịara ha igbu mmadụ adịghị ma bịa ha igbu m ndị mmadụ ee onye bịakwara igbu m ọ ga igbu onwe ya ọ wụ ha ọ wụ ya wunu nye na ihe nkwarụ ọ wụ arịrịọ ka m na-arịọ unu arịrịọ ka m na-arịọ unu ndị nze ndị eze ndị community leaders market leaders unu ahụna ihe emeghe ụmụ anyị na Lagos chai chineke nna ebe irele na-agụ anya anaghị unu ahụra ihe emeghe ụmụ anyị na Lagos eresicha ha shop ụmụ igbo akwụọ ụgwọ gbam ngwa ngwa kwụchara ha ụgwọ shop niile gbam ha kpọchie ahịa gbam a ga-erechi ya ha kwụọ cash kpam ngwa ngwa kwụchara ha enye ha abalị abụọ ma ọ wụ atọ enye ha otu afọ ma ọ wụ abụọ abịa ma ikpele isi nye ha akwụkwọ sị onye ọbụla si ebe a fụọ abịa ma ikpele isi kụrụ ha rigirigi kụọ rigirigi kụọ rigirigi kụọ rigirigi kụọ ọtụtụ oge ịrịa ihe ọbara mgbali elu nwụọ chai ọtụtụ oge ịnọta ire ahụ ọtụtụ ebe ire akwụ ọtụtụ amaghị ihe ha na-eme eme ọ dị ihe emeghe ndị Igbo unu ahụ ọnọdụ ka ebe ọbụla ihe rụ abịa sị unu ma ihe mere ebe unu gbaghara anyị ee e nwekwara ihe e mere ebe a unu ma ihe mere a ga-agakwa je nye unu ebe ọdọ nna unu nọrọ n'ebe ahụ ndị igbo abịa kelewekwe jee nye testimony na chọọchị chineke ekele dịrị gị ee anyị agala ha gakwa jee gbaziwe ego bịa gbara akwa gawa ebe ahụ jee leekwa ala dụghakwa ala dụghakwa ala rụzacha rụzacha herụkwa otu afọ ma abụọ abịa nyekwa otu iwu akụkwara ndị igbo kụrụ ha kụrụ ha kụrụ ha kụricha ha ihe niile e nwetara ije ka ọwa otu ije ka dị akụrie ihe niile ha laghachikwa na zero gịnị ka m na-agwa unu ọ wụ ngwa ahịa anyị furu efu unu agaala na seaport eh, unu agaala ebe a la-eji agba ngwa ahịa asị m gị i nwee ohere gadu ebe ahụ i nwee onye rụwa nga ahụ je jụọ ya ngwa ahịa anyị fuo i che ka anyị vụrụ anaghị afụta ị hụ nga ala kpọrọ anyị ahụ ikpe ga-eji vufụta ngwa ahịa ga jụọ sị i gburu mmadụ ihe ndị a niile wụcha ihe ndị a ga-arụtụ aka eh, e, e, enwere ụdị ụgbọala ị ga-evute eh, onye isi nọ nga ahụ asị ya nwee ka ọ chọdịghị ịma ego ole i mefuru ya sị ka wuki ya ga-ekpe ihe ihe dị mma na ụgbọala iwedere ị ma ihe ha na-eme ha ewere ya echere m oge gara aga m si France tige enwere oke onyonyo m tiri sị ka aga m ili ya n'ụlọ nna ee eh, unu ma ihe e mere ejikwe m otu onye amị otu onye amị site Lagos na-eme ụgbọ a escort ka o nwee ike lado na-eje n'ala Mbaise amụ m unu amarana na onye custom fara alụ ụzọ sọwụ ka eme ahụ ka ya levu ya racha onyonyo niile ya sị ka ka ya lewe onye amị ajụọ ya sọ lepụrụ otu iji ewe akakpamụ asị m ilu eji onye amị ka o nwee ike hụ na ha laduru n'ụlọ n'udo na ahụbele m ụdị ihe dị otu a la ụwa onye ndị customs ọka akeghị gị iwe achọdịghị ha ịma ma onye a ma ọ wụ ọ tara ahụhụ weta ya achọdịghị ha ịma ma ị tụtara ya ma afọ ole tara ahụhụ achọdịghị ha ịma ọ na na ọma anaghị mma ụka ahụ mma n'aka iwe geenụ ntị ndị Igbo mana anụwa n'ihe mana anụwa n'ihe ka awụ isiokwu n'ụbọchị ọzọ mana taa nke bịawa ikele nwa okorobịa akara aka wụ maazị Nnamdi Kalụ eh, na ije ọ gara eh, ọ hichala ụmụ Igbo ụmụ ụwa niile anya mmiri ndị beghe otu Uche Mefor ji fụọ jee gbaa alụkwaghịm ọ wụghị na ọ gbara alụkwaghịm na ọ nọ onye ọzọ anọrọ ọnọdụ ahụ ọ nọ ya na egekwene ka onye ahụ ekwuwe mba ọ gara jee mepee ke ya o gosiri na o nweghị nrubeisi o gosiri na o vu o vu o vu ihe ọjọọ n'obi o gosighị na o nwere obi ụcha n'ihi ị bịa leba anya bịa lewe bịa n'agbanyeghị otu o ji ekwu ya ị bịa leba anya bịa were nwayọọ bịa kọwawa iji ya wa ahụ chewe ya were amamihe chewe ya ị ga-ahụ na a ga-ajụ ya ajụjụ ihe mere a ga-eji kpọfuru Uche Mefor tutu ga-ekwu a ga-ekpọfụ ya kporu ya ala bịa jụwa ya ajụjụ a na-ajụ ya na-edi ya ede n'ihi ihe o mere adịghị mma onye hụ eziokwu kwuo anaghị m asị nọ nọpaghere ya n'oche ahụ nwụọ mba o mmadụ nọgide n'oche ya wụrụ ma ọ nakwaghị eme ọfụma ya fụ onye ọzọ anọchikwa oche ahụ mana ọ ga-anọ nga ahụ na-ele anya mara ka o mekpere mgbe ahụ ọ na ya n'aka ole emekpe ha mgbe ahụ ọ na ya ọ gaghị awụ na ịnafụ mfụọ n'oche ọ gafụra na anafụ ya governor e, e, e, Ihedioha nafụrụ ya governor na Supreme Court nwanne m nwoke oke enyi m kara aka Ihedioha nwoke ọma obiọma anafụ ya ọchịchị mbụ mba Imo were ya n'aka ndị anọrọ na court were ya nye Hope Uzodimma ngwana ama Ihedioha bịa declare anyị Imo State e, Mbaise mụrụ m sị anyị ga-awụ Imo State anyị enwene local government ke anyị enwene state ke anyị ọhụ ị chọrọ ịgwa m ọ wụ ihe ahụ o mere ya wụrụ ma a nafụ gị ọchịchị ma ọ wee fụọ ga-eje ga ebe ke gị jee form otu ke gị anaghị eme ya eme nọrọ lewe anya nọrọ lewe anya Goodluck Jonathan ka a chụfuru ya la ọchịchị ọ wụ na ị maghị sị a chụfuru Goodluck Jonathan olee ihe o ji lọhu ha mgbe ahụ bịa sị na Biafra anya ala ala ya wụkwara nwa ọga ozi ya wụrụ Goodluck Jonathan awụrụ nwa ọga ozi na Aso Rock eh? ọ wụ na ama ahụ ha ya olee ihe o ji fụta ha jee hiwe obodo ke ya n'ihi ụba ha ya anaghị eme ụdị ihe ndị a ụmụnna m ọ ihe m ji asị uche m ọfụ ha o mere adịghị mma otu ahụ o ji mee ya ọ dị mma ọ gaghara ije mepewe ụlọ ekwurekwu o kwuweje ụka kemgbe ohu afọ kemgbe nnụ afọ m ma ya ọ na-ekwuje ụka ya nọkwanarị ndị ọzọ kwuwe ya gewe egewe gboo mmehie ọ wụ mmehie mee mmadụ leji anwa anwa ya aka ya ọ wụghị ke m ga-aka nwa m anaghị eme ya eme ọkwụkwọ ụmụnna ndị kwuwere ụka ọ ga-igewekwe na ike ekwue ebe a la-ekwute ha ya eje nye ha ndụmọdụ na otu a la-eji ekwu ya ọnwa ahụ otu ala echebe ha ọ wụghị efu ji emepe ka ya bịa lezie ebe ahụ ọ nọrọ nnụ afọ na-ekwu na-command ndị mmadụ ya jewuruzie ụgbọ okwu nye ya aha ọjọọ na-enyekwe ndụmọdụ nye ndị ọzọ ụmụ Igbo ebe ọ bụla unu nọ unu emekwele n'otu a ọ dịghị mma ọ dịghị na mma mmụọ ọjọọ mmụọ ọjọọ ndewo nụ n'aka ahụ ee ihe ọzọ m na-aghaghị ịrụ aka ụ na ahụ na ụmụ okorobịa ee ndị afọ ranị geenụ ntị amaghị m ihu unu amakwana m ebe unu si ma m maara wụ na ụmụ okorobịa afụra ebebe chụgharịrị ee eh, adịkwara onye ọ ga-ewe ya ghara na efụra ịnọ na ya ana m enye unu ndụmọdụ a geenụ ntị ma na-eji eche onye nwụrụ anwụ ọ wụ ma ndị dị ndụ anakwaghị eme ya hmm? geenụ ntị egwe ka anyị ji ekwu ya otu ahụ ọ bụ m ji asụrụ ya ala igbo ịhụ na ụmụ okorobịa la unu fụtara la unu fụtara la unu nwere obi unu fụta bịa ebe ịrụ ọrụ a Kalu kpọrọ oku unu aza unu afụta ịrụ ọrụ a geenụ ntị unu ahụkwala adịkwaghị ma ahụ ekwe kpọfuru unu kwefụta wijiji onye ya la nwanne ya kpeghị ikpe ala unu aga je were mma pịakasawa ya ahụ dịka ndị ke Bakassi nara eme onye ji n'ebe ya ji ụgwọ ya fụta ya bịa kpọrọ unu sị unu bịa kpatara ya ụgwọ ọ wụkwaghị ya ọ wụkwaghị ihe m hụrụ otu m ji elewe ya ama m otu ọ la-eji adị na m kwekwuwekwu ya gboo owo asị m mgbe ọ ga-eru ka onye ọbụla jee hụkwa onyonyo a o mebele gboo mana o nwere ike imewe ị nwere enye gị ike a na ike a na kalụ werele enye unu unu wekwere ya arụ ọrụ ahụ a gwara unu rụọ ịhụ na ọnkụ gị ya la mmadụ nwee ụka ala agakwala je sị gị wụ onye nche onye cheghe nche n'ala e, biafra gaje werezi ọnọdụ ahụ kpọta ndị akpụ obi a bịa ala ọnkụ gị kụwa ahụ gewekwe ntị o nwekwara ike ime kama ha nkwekwu ya gbuo ka onye ọbụla lebakwa ya anya ụdị ya ịhụ na alụ akpụ unu ji obi unu fụta ebebe ha were unu unu fụtara iji ntụ njụ ndụ unu gbuo chụọ aja ee ịhụna bikoni unu aghọkwala ndị ji ekpe ụgwọ n'aba unu n'ariaria aba onye a zụrụ m ahịa 1 million chọbele ịkwụ m ụgwọ a bịa kpọrọ unu na-ewere mma tokoye chokochoko jiri yunifọm sie eke geda ndị a ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ndị naijiria soja ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ndị amị ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ndị polisi a na-asị ye park there where is your particulars gị weta ya e lecha ya anya a sị na penti nọ na moto gị olee otu o ji mee ee eh, a nara gị ego e tigi ya n'akpa sị gị je hụ onye isi ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ha ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ndị kọstọm a nọchiri ụzọ ị gbacha ngwa ahịa gị na pọt kwụcha ụgwọ niile ga-ekwenye gị akwụkwọ ikikere kwụọla ya na ha agwa gị sị ihe ị kwụrụ awụ ihe i kwesịrị ịkwụ ha evuru moto gị ọ ha evuru ngwa ahịa gị ọ dịkwaghị ihe dị nche na ụdịwo na ndị a nọ n'okporo ụzọ kọstọms ndị a nọ n'okporo ụzọ ka ndị nọ n'ọfịs ime ahụ ị gbacha ame ndị isi nye gị akwụkwọ sị ihe a ị gbara wụ ezi ihe gị eburu ya lọta ndị nke a nọ n'okporo ụzọ anara gị elecha anya ha gwa gị sị ego ole i ji gbaa ya awụ ihe ị kwesịrị iji gbaa ya ya wụ na o nwe ihe dị nche na unu na ha ma otu a ee unu ga-eme wo bikoni bikoni ịhụ n'otu unu ewere ike ala ike a wụ ike fụrụ iche ọhụ e nyere unu amara a wụ amara dị iche e nyere unu kalụ were nye unu unu etikwana ya na nsogbu unu ekwekwana ka e shite l'aka unu kọchawa ya kpọwa sị kalụ hụ na ndị nyere anyị unu anwakwana anwa e shitezie n'aka unu gbuo owe a wee bịala eze kalụ ka e gbufọrọ ya ha egbucha ya pee gekwene ntị gekwekwene ntị ndị ala unu wụ ndị a ji obi unu niile fụrụ ịrụ ọrụ a ana m arị unu arịrị ebe ọ bụla unu nọ bikoni bikoni bikoni bikoni unu etikwena kalụ l'ihere unu etikwena ezinụlọ unu n'ihere unu ejikwela ya achụ mbụbọ unu ejikwele ya achụ mbụbọ unu ejikwele ya onye ka egbe afọ onye ka unu na ya nwere nsogbu kemgbe nnụ afọ la afọ ole ma ole gara aga ọwụ ha wụ ohere unu unu ji ime ihe ndị bekee na-akpọ revenge biko unu fụtara ụmụ okorobịa ahụchara m akpa obi unu karịrị akarị even unu e, e, nna egwe m onye ụjọ tụwara m na na adịghị egbe unu ji adịghị osisi ọ dịghị mma m hụrụ unu kpa ee eh, ahụrụ m akpa obi unu ihu unu jọrọ njọ ọjọọ unu obi adịghị unu ụtọ but n'ime ha niile unu ejikweli ya jee lee ndị atagha ahụhụ ndị a niile atagha ahụhụ unu abịa iwu ya gbuo so unu lee ihe wetuo ihe n'ala unu gosi ihe na unu wụ dike biko dịnị biko dị unu emekwele unu emekwele rụkwakwanụ ọrụ ahụ otu ahụ eji gwa unu nga aha si unu kwụsị unu kwụsị nga aha ịhụ na nga ahụ onye isi unu gwara unu unu rụkwa unu rụkwa ka enwekwe na ha dị nche unu na na ndị ọdọ ka enwekwe na ha dị nche unu na ndị ọdọ onye akpakwala mma o sa ya ji eje dọ ọrụ nke adọwa ọrụ n'afọ n'ime ọnwa ole ma ugbu a ma ịde rụọ ọrụ ugbo onye ke nwanne ya dowe ka ọ na-abịa je kpọrọ unu ndị security e, e, biafra network unu afụchia ee eh, unu afụchia unu aje were mma jee gbuwe ndị mmadụ ma unu apịawa ndị mmadụ akpa ụkpa ma unu ahụ nwa agbọghọ ka e, oyi nwekwuru otu o ji yiri efe unu hụkwara ọ dị sexy unu hụkwara ọ gbawara otili ya gbawa unu hụkwara dịkpa gị ha o ji ihe lara unu achụwa ya si ya sit down here kneel down here stand up do this gekwekwene ntị ọkwaghị ha ekwekpe unu ma unu hụ onye ka lara isi shi ya dị otu a unu akpọwa ya chileke ịnọta isi gị dị mgbe akpọro nga anyị kọọ gị isi gekwekwene ntị ọwụkwaghị ha ekwekpe unu ha nkwe na-arụtụrụ unu ya aka wụ omene mbụ omegbawa ahụ ndị anyị wụ eme onye ụlọ ulu conductor eh, ya hụ wali ife aka ee ha nkwa gwawa unu ha awụ adịghị ama ama o gwara o mekwe naanị ka ugwu dịrị n'ahụ m igbo na network service unu ga-enọ mee na ka unu nwe ugwu ka unu nwe ugwu ka unu nwe ugwu ọwụkwana unu hụ moto vu ivu vujuru ivu na-agbaje unu akwụsị ya e, polisi anọkwaghị kwa ya unu anawazi ego aka azụ akpọọ unu nye unu 1000 unu si driver go hmm? ya akpọọ unu nye unu 50 naira opportunity abala unu ji unu ji egwu ndị mmadụ wayo unu ji anagha ego gekwekwene ntị ma awụkwaghị ha ekwekpe unu ma awụkwaghị ha ekwekpe unu mekwenu ka ugwu dịrị nwoke a kpọgha kalụ ndị iro o nwere karịrị akarị nna nwoke ka ahụ siri ike kalụ sifere ike ndị iro ya ma nwoke nwere ss amanu nwoke in fact kalụ ị wụ nwata ị wụ dimkpa anyị gwakwa gị eziokwu ya wụrụ ma achọ gị hụ gị na ala ụmụnna a ga-ekuru gị ese lagbanyeghị onye okom ahụ gara fọrọ ọrụ na amụnụ ọgwụkwaghị ese nta ese ka elu n'ihi gịrị ị wụ dike ndị iro i nwere dị karịrị akarị ma ndị iro n'otu o ji ji ojiji ma ndị iro ndị na-ahụ otu o ji sụọ bekee ma ndị iro ndị na-ahụ ya otu o ji chị ọchị ma ndị nọ na-ahụ ya otu o ji kwuo okwu otu o ji di na nwunye ya otu o ji chịara nwunye ya ọchị adịghị ndị iro nwoke ahụ ee chief nwayọ ee adị mgbe m na-aga otu ya nke ire ghere ma ndị na-ahụ na otu o ji aga ije ọhụm ma ndị na-ahụ na hụrụ iro na signature ya ma ndị hụrụ iro otu adịghị m na-ahụ agụfụbere ana mba ụlọ m echeghe echeghe echeghe ana m anọ otu anyanwụ anọ ọla elu m na-echeghe gbasara nwoke a kpọgha kalụ ana m eche ya ya echeele m ya n'ụdị niile mgbe m na-aga na-ahụ ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara ya ana m eche ya sị onye wụ nwoke a kpọgha kalụ enyi oke gana na YouTube gana na YouTube je lee anya ihe niile nọ na YouTube wụ kalụ m ajụwa sị olee onye a kpọgha kalụ olee nwoke a kpọgha kalụ unu ahụna ya emeghị ya ha ọ gbaala ahụ ọnụ ọcha nga o vu ivu ụwa niile ya vuru ke ndị nọ n'ụlọ ya evuru ke ndị nọ na mba ya evuru ke ndị ka ụkwa ndị otu ịla ha ịrụghị ọrụ ya evuru ihe niile achịkata ya kụgha la isi kalụ ee mana n'ime ihe niile jisi ike nwokorobịa chi ga igba gị ume nna ee na-arịọkwa arịrịọ ọ wụkwa gị ndị ndị ndị ọbụla gị gharala ịma na ee uhu ikwe hiwe hụ awụ iwe onye obiọma i nwere obi i nwere obi ụcha i nwere obi obi mmadụ ọhụ m na-akpọ ya mmadụ inwe obi obi chara chara ya hụ mmadụ ya enweta obi ọmịiko ọhụ kpatara i ji na-eme ihe ndị a ee ọhụ kpatara i ji na-alụ ọgụ a ọ wụghị na eh, ohe i nwetaghị ya na nwoke m n'ihi o nwedịghị ụdị ihe nwere na ahụike a nwere ike nwere ike ime ịkwụ gị ụgwọ na ụdị ihe ị hụrụ na n'ije ka nwanne onwedịghị ịmakwa ha ọnwụ wụ echi ma ndị ke nọ n'ụlọ ma ndị ke nọ na mba ka ịka nke ndị ke nọ n'ụlọ ndị ke nọ n'ụlọ ị na-akpọfụta ahụ ị na-agwa akpọfụta ahụ sị nna ụzọ adịghị mma ha iso ụzọ ahụ ihe chọrọ ịnụ ị ga-akwe onye ese ị ga na-akpọfụta ndị nọ n'ụlọ bịa na biko na ịhụ ahụ otu ha ese ọwụtụ a otu ihe na-eche eme ya kalụ rụrụ ọrụ dị egwu ya ọ sara amamihe sachaa ya o bu ụzọ sara ya onye ọbụla ga-ewere ntị saa fụta kpụchaa ya ndị nọ n'ụlọ aghọtawa n'ihi ndị nọ n'ụlọ ị gwachakwa ha elu gwacha ha ala sị ha na ego ji vootu oroma elekshọn ewere ihe manye n'ime abalị ha nara ha sị ka ha hụrụ na ahụ ha rie ya ọwụkwara echirila ọba agwa adịghị ọ na-emere adịghị ego ka ọ na-atụfuru n'ọnụ ya wụda o bu ụzọ ndị nọ n'ụlọ anarịa anarịa ndị ndị kefraf anarịa ndị gara skuul anarịa ndị prọfesọs anarịa ndị injinias ndị vucha digri niile ọrịa wacha ha ma kalụ nwoke ka ị wụ dimkpa ịnụna ya chineke gọzie gị ewu jiri aka nga iji anya wụrụ gị ọkịrị ịnụna anya wụrụ gị ọkịrị mista kalụ ya dịrị gị mma ee na okwu m wụ ndị ụmụ okorobịa a fụtaranị ana m asị unu bikoni unu adọkwala ala nna unu agakwala jee lee enyi unu nwoke jee kpọrọ nwunye ya ma wee ji unu unu gawa unu hụ unu ga-ahụrụ onye mme unu akụwasa moto ya onye mme unu akpụrụ ka ya ịhụnanya wụrụ ma enwere ndị akala abụ nọ n'etiti unu onye ahụ gakwa jee gbanwee biko hmm? ịhụna ndị akala abụ eleghị anya unu ahụ nwanne unu ngo ọlọhụ ole e werezie unu kwara ngwa ọlụ unu aghọọ ụdara ga-avụ avụ n'onwe ya n'isi biko nị biko nị biko nị arịrịọ m na-arịọ unu ụmụnne ịhụna ọrụ unu ji arụ saanụ anya mmiri adịghị mma unu gara ya ijiji lụ ụmụ nwaanyị anyị ijiji mee abuse adịghị mma unu gara ee eh, ijiji ile ha jije kparị ha unu fụtala ime ahịa unu hụ nne na nna anyị gboo ndị agadi unu achụwa ha ọwụkwa ihe na nghọta ma ọwụ ihe unu gara ka ọ dịrị unu n'echiche na ihe unu gara ahụ wụ iji ime ka ndị iro ghara ịbara bịa bịa lee ndị anyị bịa laa ha n'iyi unu agakwanaghị ịghọzi ndị iro ahụ ndị iro ahụ agbaghara ọsọ unu abịa wuruzie ndị iro ahụ bikoni arịrịọ a na-arịọ unu unu agakwanaghị ọwụ na unu nọrọ ya gbuo ee eh, unu nọrọ ya gbuo ha ego akpụwa unu abịa jee wụrụ unu abịa jee nye ihe ndị bekee na-akpọ signalụ otu a ga-eji gawa n'ụlọ n'ụlọ jee kpawa ndị otu unu aka ee eh, chief nwayọ ee eh, aga m ekwu ekwu ụmụnne n'ihi ihe m ga-ekwuwe ya wa mara na m sọ ga-emecha mee ndị anyị anawo ndị wụhi na-eme ha anaghị ha emechi ya ya gawa anaghị achọ ka ee eh, ya wụrụ ma ọ naghị aba ha onye kewu onye isi gboo eleghị anya echirile ọ nakwaghị arụ ọrụ eleghị anya kalụ enye ọ fụta na ọ dịkwaghị ma omeghe otu e ji gwe ya ya sị ngwa onye ọzọ fụọ onye a bata onye ka ha fọje were ihe niile ahụhụ niile ahụ a tara ha otu ejighị magide nga anọ ha agaga njem ha uje were ya jee nye ndị ga-ebịala ozugbo ha ihe m ga-ekwuwe ha awụ ka ọ dụ unu pụrụ ntị unu aka anafughị ọchịchị nga ị nọ anafughị onye isi wụrụ onye ọdụ gewekwene ntị anafughị onye isi wụrụ onye ọdụ ọ wụ na mgbe ọbụla ị ga-ewu onye isi why o ji awụ na ị ga-awụ managing director why a na-afụghị onye isi wụrụ wụrụ onye ọdụ ga-awụrụ e, e, permanent secretary why ji awụ ya permanent ruo mgbe ị ga-anwụ for what ewurukpu permanent secretary wefụrụ gị ị ga-aga ewu temporary secretary ọ dịghị ma mmehie ihe dị mkpa wụ na ọrụ ahụ ị kwesịrị ịrụ arụghị arụgha unu kwụsịtụ na ịmakwa ndị anyị wee makwa ebe m gụrụ akwụkwọ adịghị ihe m ji eme ego hụrụ gịrị gụrụ ọ kwa 6 feet fọ abalị abụọ ka atọ ị hụna ebe mmadụ nwụrụ ị nọrọ na hụ nga mmadụ chọga ịnwụ ị hụna ebe ahụ mmadụ chọga ịnwụ ya rụ m ịhụ bele asọ ọ ga-adị mfe ma m kpọrọ gị bịa ebe m na-arụ ọrụ ka ị bịala hụ mgbe mmadụ leja nọgide asoku bele ga-abịa hụ onye ahụ multi billionaire ga-abịa onye ahụ onye ahụ professor ga-abịa i nwere ike nụ na mmadụ anwụọ na ị nụrụ ya na ntị ị hụna ebe ọ nwụrụ live nọrọ n'anya gị legiri anya ruo mgbe onye ahụ kubiri ume ọ dịrị mfe ma m kpọrọ gị bịa ebe m na-arụ ọrụ ma sị gị bịa lewe anya ịhụ mgbe mmadụ ji mgbe ị ga-enọ ume ikpeazụ ala fee kpọọ ekpe ya ka ọ gakwaghị emegharị ahụ ka aghọta ihe a na-akọwa na demewu ihe o ji dị mkpa na ị ga-ewetu onwe gị l'ala wetu onwe gị l'ala ka ọrụ ahụ ị rụrụ afọ abụọ afọ atọ afọ anọ eleghị anya onye isi ewefu gị gakwa na ije wụrụ onye ọdụ gakwa na ije wụrụ onye ọdụ ọ wụ arịrịọ m na-arịọ gị agala je were criticize nkọcha ịkọrọ gị ebe a ị ga-akọrọ gị ebe a ha ekwewefu m awụkwa ka gaga keep quiet gewe ntị keep quiet ma lewe anya keep quiet ma hapụ onye ahụ ya wefụta hụ akara aka ya n'ime ọrụ ahụ ọ wụ oke ị bịa ekpujiri mekpeta mekpeta nọnọnọ e wefula gị nga ahụ nọrọ lewe ndị ọzọ anya mara otu e ji ha arụ ya akara aka gị awụghị akara aka m human beings are unique mmadụ dị iche iche biko ni ọ wụ arịrịọ m na-arịọ unu ndị igbo ndị igbo ibe m biko ni ọ wụ arịrịọ m na-arịọ unu asị m unu ya dịrị unu na mma hmm? ya dịrị unu na mma udo dịrị unu ee eh, unu mba ukwu jisikweni ike otu ka anyị nwere ka ọ ghara ịwụrụ anyị nkọcha n'ihi ile anya gbuo ụmụ nna anyị ndị yoruba Amotekun were ha adala onye unu nụrụ sị eji ya kụwa ahụ apịala ahụ ndị mmadụ mma ndị yoruba nwere ọhụ onye ji ahụ gbuwe ịhụ n'aka ya anya ke ndị Boko Haram unu hụrụ sị anaghị protect ndị ke ha ma ndị gọvanọ ha ma senators ha ebechakwa akwa akwa ebega ha wụ ọ political adịghị ihe eji ya ha eme ya wụrụ ma akwa ebega ha dị mma sọ ebe ahụ ọwụhụ ike olee ihe eji ha adịghị achọ na etekiri olee ụdị ihu ewu ihu evughị olee ihe mere eji olee war plane ndị ahụ azụghị eji eme gịrị ije lee Boko Haram ebe ahụ bọmbụọ ya n'ime oke ọhịa n'ime chineke n'ime oke ọhịa ọ dịkwaghị onye bi ya ọ na-anaghị ịga ebe ahụ jee ebe ahụ ire ya ọkụ gị wee otu nkeji e, ole mejilala agaghị ikili ahụ ọhụ egosiri na ọwụghị ya wụ ọwụghị ya ma a chọrọ ya wụ na unu biko kwenene ha abịala ebe akwa na house na-ebe akwa na-ebe adịghị ihe ahụ ebega ha amaghị sị adịghị ihe eji ahụ eme amaghị sị ọ wụ akwa ihu abụọ amaghị sị politics amaghị ụdị ikpeghe laghị ebe ahụ amara na ahụ ihe emeghe egwu unu kwenewu ndị igbo ekekwere unu ego unu agaghị ike enyekwa unu mmanya agaghị enye unu unu evi na ana apasị a na-apasị motion ọtụtụ mgbe na anaghị anaghị akpa unu eme unu lekwekwe nke a anya jisie ike jisiri unu ike ike gawa otu otu a otu a naanị m hụrụ na na ndụ m otu a jisikwe naanị mekwe naanị ka otu a wụrụ otu biko nyere nkwara nyere nkwara oke ka nke ka a ghakwara igbusi ụmụnne anyị ee eh, onye ka eme ihe ọjọọ pụfụrụ ya na amaghị ikpe n'ọha onye ọbụla ị hụrụ gaghịrị nile ndị a niile akpọfara onye ọbụla fụrụ anyị ama m onye ka alụwọ na-adịghị eji ntị anụ na mara ịnwa anwa afọ ya asa gị mmiri right away ọ chọdịghị mma ya gbụọ were were ọnụ gbụọ wụọ gị agba ya wụ na nke ọ dịrị unu n'echiche na ndị a niile farani echere m na ọ yọchara ha ayọcha echere m na ọ sara ha mmiri echere m na o ji super glue bịa rapawacha ozugbo ihe ha kpatara otu ngala echere m sị adịkwaghị ntụpọ ndị a nwere mm, ọ ya wụ ihe m chere ya wụ ụmụ igbo ka anyị nye nkwaro ka anyị nye nkwaro ka anyị kpuchite ndị anyị ka anyị wụrụ onye nche ụmụnne anyị n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị udo dụrụ unu ee ọ ka wụkwa nwanne unu chifu eziokwu wụ ndụ nke mbụ ndị igbo sị ụfọ ji fọ ụfọ mbara ala afọ ndị Igbo sị taa abụghị ka echi bụ ndị Igbo sị na mmiri ọbụla zowere n'izowe zowe zowe oge eruo ya agbabie ya dụrụ unu mma nna ee ana m ejikwa ohere a na-ekele ndị a niile wụ ndị ee ndị gawa na my page Chief Eziokwu wụ ndụ ee ma ndị ka ga-egakwa na my YouTube ee channel Chief Eziokwu wụ ndụ ee na-aga na enye aka n'ị subscribe m ana m asị udo dịrị unu ee ma ị hụ aha m ga-ega na YouTube ị ga-ehụ m ahụ na my YouTube channel ana m asị ya dịrụcha unu mma n'ụtụtụ dịrị unu mma n'ehihie hmm? ma anyị kwuwe wee be ka anyị dị mma unu ahụna ọkụ a ọkụ a na-enwu mgbe ọbụla m chọrọ m agbanyụọ ya mgbe ọbụla m chọrọ m agbaghe ya ọ wụ otu m chọrọ ka ọ dị n'ala nna unu ahụna ụzọ m na-aga me na-ahụchiri anya na-anya ụgbọala ọ wụ otu m chọrọ ka ọ dị n'ala nna unu ahụna otu ọ la-eji awụ m bawa m eme ụzọ m eghorocha ọnụ ọ wụ otu m chọrọ ka ọ dị n'ala nna ala Mbaise mụrụ m n'ala Imo steeti ọ wụ otu ahụ otu m chọrọ ị hụna otu ọ la-awụ fonu m rafuo ha akpọ m na fonu sị e, e, chief a dị fonu ha hụrụ nga ọ wụ nke m m esi e, ọ wụ ya o ma agaghị enye m ya ọ wụ otu m chọrọ ya rafuo n'Afọ Oru onye akpọta ya ya akpọ nwanne ya sị lekwa m ji ya ọ dịkwana ma ọ ga-esi e, nye m 1 million nye m 100 million tutu ga-eweta ya ma ọ gakwana gị iji fon ahụ bịa jee lee account ya siphon ya biko na ọ ya wụ ihe ahụ wụ ihe egbe ka anyị chọrọ ọ wụ ụdị ndụ nwa chineke ihe a na-akpọ nwa chineke ọ wụghị ịga dị church ọ wụdịghị so rabarabarabaraba ọ wụdịghị m wụ nwa chineke wụ ị hụrụ wallet nwanne gị nwoke hafuruni ga-ele mepee ya ihe nọ n'akpa gị wụ 100 naira ga-emepe wallet nwanne gị ha furu na ihe nọ n'akpa ahụ ga-awụ 10,000 or 50,000 ga-ere onwe gị ee eh, lee onwe gị wetuo n'ala ị nwekwara 100 naira ahụ naanị i ji gaa kpọwa onye ahụ sị ya nwanne nwere onye wallet ya furu were wallet gị nna ọ wụ ya wụ nke ga-enweta ngozi ọ wụ nwa chineke agara m na ala obizi n'otu restaurant n'afọ ole ma ole gara aga jee riwe nri ha wụ oge m na-agba ọkada m na-agba ị na-aga anọkwa m na defense na-agba ị na-aga ihi na-ada ọrụ m nọ ee o nwere otu ihe mere ehi ahụ a na m echefu echefu ehi ahụ a sị m na-eri akpụ akpụ wụ ihe m na-eji eri ọ wụ akpụ wụ ihe chiefly eji eri na anụna ee awụ m nwafọ igbo akpụ wụ ihe m na-eji eri ka ahụ mma m kọrọ na ọrụ anyị ọke m na-eji eri m lakwa ụlọ wụ ihe m na-eji eji m eri ihe ọdọ ruo mgbe m na-alọ akpụ akpụ the best akpụ wụnụ ihe m na-eji eri ee ma weba n'otu ebe ụlọ oriri sị nwaanyị nye m nụ akpụ ha enye m ole ofe unu nwere ha sị ofe ọha biko nye m nụ ofe ọha nye m iri m ya na azụ ndị kara aka ma erie ha enye m aga nọ m nga ahụ na-eri otu nwoke yi babariga abara mgbe nwoke a yi babariga ọ wụ onye igbo unu ma ka ndị awụsa na-awụtu n'ala ya ekpo oruo n'aka nri m na-eri o richala ya afụọ mgbe ọ fụrụ n'otu oche nọ ya n'akụkụ e nwere otu otu akwụkwọ nọ akpa akpa ojii plastic bag black o dowere n'oche ahụ nwoke afụọla ma bịa lewe akpa ahụ akpa ahụ ma suspect ya ya sị ihe a dị ka ọ wụ ikpeghe nwanne m ele akpa ahụ mepe ya ya ga wụ ego heap ego karịrị akarị ma ele kwọcha aka m ngwa ngwa ngwa ngwa gbara jee chọwa nwoke a chọga nwoke a chọga nwoke a chọga nwoke a ma bịa chọta ya ebe ọ nọ na ebe a na-azụ ihe eji emezi ụlọ ihe a na-eji emezi ụlọ ya wụ building materials nna m agaduje kpọọ ya sị nna ukwu bịa biko enwere ihe m sị m ajụ gị kpakalata ya bịa sị nna ukwu biko ọ wụ gị nwee enwere akpa gị furu ni ya ma onwe ya aka na akpa unu ma akpa akwa ndị awụsa babariga unu amara n'otu akpa dị ya dị ya bịa check onwe ya sị chineke ego ya niile ya na adịkwa ya m asị ya ọga nna ukwu biko iwe ewele gị ọ gị nwe akpa lee ya ya ya ya baklara m ya sị eh, ole nga m hụrụ ya m sị ị hapụrụ ya ebe i riga nri mgbe ahụ ị bịara ị hapụrụ ya n'oche ka ọzọ ahụ fụọ lekwa akpa gị were ya emepee ya lee ya anya ego niile nọ ya zuru otu ahụ ọ dị unu ma ihe gbagwojuru m anya nwoke ajụọ m sị m ji aṅụ mmanya m sị mba m ji aṅụ sịga m sị mba m ji aṅụ igbo m sị mba ya sị ọhọ ejila m ji wetere ya ego a ya sị m agbalịala ya abalahu ya sị mmadụ ego ya ji ebe ezughị ya ji eru ufe ụlọ ya na krismas ya jụkwana m sị ka ahụ m na-eji aṅụnwụ pure water jụkwana m sị o nyere m one naira sị m ji ṅụọ ma ya sị ngwa nwanne ma he mere ni ngwa were ego a je zụrụ otu aba mineral ka ị le eji aṅụ ma ọ maltina ṅụọ ọ jụkwana nwoke o nyere m ya ha ọ jụrụ m m ji aṅụ igbo m asị mba m ji aṅụ mmanya m asị mba olee m ji aṅụ sịga m asị mba ya sị m na ọ ihe ahụ ejila m ji chọta ya wetara ya ego a ka ọ wụ na a sị na m ji aṅụ ihe ndị a m gara iji ya jee riwe ihe m na-eji eri mana ehi ahụ m aladuo mma m nọ ndụ mgbe ahụ m agakwuje mma m n'ụlọ gwa ya sị mma iwe dị m na ya jụọ m ole ha sị mama imagine nga m ga gbafara agụụ ji m eje riwe he nga dị otu a e nwere onye m kpụtara ego ya m eje chọrọ nwoke a nye ya kama ka ọ ga-ekele m sị m agbalịala ya jụọ m m ji aṅụ mmanya m asị mba m ji aṅụ sịga m asị mba m ji aṅụ gufu m asị mba ya sị ọ ihe ahụ ejila m ji wetara ya ego a so ọ dịghị ọzọ o kwuru so ihe a wutere m so ọ gara ịsịkwana m m agbalịala unu ma he nne m kwuru ai nwaanyị ọma ya sị m nna m asị ya sị ihe a ị rụrụ wụ ihe ahụ nwa chineke eji arụ ma ọ kwụrụ ụgwọ ma ọ kwụha ụgwọ ma o kelere gị ma o keleha i mezuola ihe ahụ gị la chi gị kpebere chineke ya ga-egọzi gị nna nwa m mma m abakara akpa m sị nwa m gbaghara chineke ga-egọzi gị unu ahụrụ otu ka ahụ eji eme abala ahụ le m ụlọ m sị mma kwuru eziokwu so ọ ụdị ndụ m chọrọ ka ọ dịbụla anyị ọ ya wụ he m chọrọ ka ọ dị ebe ka anyị ị wụrụ onye nche nwanne gị ụmụ igbo ya dịrị nụ mma agaghị m ịbarakwa ọzọ na izu ụka na-abịa abịa ọrụ m e nwere ka o si adị mgbe ọ bụla m nwere ohere m abara ee m nwee ohere m abara menụ na ada ntị ịgwaghị ọkụkọ si ya tụwacha aka ahụ esi mee ya ee abụba anụ ya na ahụ agaghị fụ ụfụ ee ya dịrị nụ mma mana nke ka nke jisie ike na-asụ igbo jisie ike wụrụ onye igbo ama o siri ike erekwela asụsụ gị e nwere otu nwanne m nwoke m gara jee leta ụmụ ya na-asụ asụsụ oyibo kparaparapara m ajụọ ya ndị a adịghị anụ igbo ya sị ya chọrọ ya chọghị ka ha nwee accent anyị ya chọrọ ka ụmụ na-asụ dị ka ndị bekee m akpọ enyi oke ya sị awụ m nwa afọ igbo igbo ha eji mụọ m ọkwana ya hwe m ga-asụ ọ hwe m ga na-asụ mgbe ọbụla ọ dịghị hwe m ji eme eji m akụziri ndị bekee igbo nna m bịa m ajụọ gị sị ma aha gị ọ gịrị ha ajụọ m ọ gịrị m sị ngwa repeat it what is your name aha gị ọ gịrị ọ wụ ha ọ wụ n'asụsụ Igbo ha mụta ee ndị Chinese na-akụziri ndị mmadụ ee gịnị ga-emekwa na ị gaghị mụta asụsụ Igbo nwanne nwanne sụwa Igbo Igbo wụ heavy ị nụna Igbo wụ dachịkị ee ya dịrị unu mma ụmụ Igbo ha ka unu atọla m na ya ee werenụ ihe unu nwere kpọrọ ihe werenụ ihe unu nwere kpọrọ ihe nna mm, hụ ihe ọbụla i nwere n'anya ị nụna ya dịrị unu mma ụmụ Chineke ana m asị taa bụ ụka echi bụ taa wụ ụbọchị ụka ana m asị lee anyị dị ndụ taa wụ abalị iri na atọ n'ime afọ Disemba 2020 anyị ga-anọgide rukwe otu mgbe a n'afọ na-abịa abịa ana m asị ndụ ji ndụ ede mmiri atala ma azụ anwụra ya dịrị unu mma i love you Chi m gọzie unu ọ kakwa nwanne unu nwoke ọ bụ chief eziokwu wụ ndụ nke mbụ n'ụwa niile ndewonụ